An balima 223 chrono ɲamadabaaw an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ka lase aw kelen kelen na bɛɛ lajɛlen ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye aw ka bamanankan kunnafoni waatiw selen ye minnu bɛna boli an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔnɔna kɔkan kibaruw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso mara kɔnɔna na bi bamanankan kunnafoni bɛna boli ninnu de ni ɲɔgɔn cɛ a bakurunbaw ni o ye a ɲɛbila kunnafoniw ye olu filɛ. an ka marabolo seginnan na ni o ye kidali mara ye ni aw hakili b'a la an ka jamanakuntigi sankura sanbɛɛsanbɛɛfoliw la a y'a jira k'a fɔ malidenw bɛna sigi dɔ kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye dialogue intermalien ye kidalikaw kɔni ye a baara kunfɔlɔw daminɛ i k'a dɔn lajɛ belebeleba kɛra kidalikaw fɛ yen lajɛ min ni eh, i k'a dɔn fɛn min ye alhaji gamu ni ale ye kidali guvɛrnɛrɛ ye a tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se an ka minisiri min ɲɛsin bɛ malidenw ka cɛfɔ ma ni o ye kolonɛli major ismail wage ninnu tun bɛ kɛnɛ ka fara kidali siya min bɛ yen ni u b'a wele ko ingad ingad olu tun ye a lajɛ in yɛrɛ a sigi kolokolobaw ye i k'a dɔn fɛn minnu sɔrɔla a kɔnɔ aw bɛna olu lamɛn ekɔlidenw tɔgɔ la tɔn min bɛ mali kɔnɔ ni a bɛ wele ko AEEM AEEM bilama kɔni minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsin bɛ sanfɛ kalanko ma olu kɔni ye kunnafoni di sa k'a jira k'a fɔ AEEM ka baara u k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila fɔlɔ ka sanga ni waleya minnu kɛra kɔsada in na ni a ma bɛn maa caman ma sikaso mara kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ segu ka bila ko tɛ an ka sigidaw bɛɛ kalannen kun don k'u bila ɲɔgɔn na segu sikaso sikasokaw ka laadala ɲɛmɔgɔw ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ labɛn ka na sikaso yan taama in kun kun ye min ye badenya ni sinjiya sira minnu bɛ sigida fila nin ye n'o ye marabolo fila in ye kabini lawale la ka se ka ji don o kɔw la an balima 223 chrono jabaranin yebaw i k'a dɔn nin de ye an ka bi bamanankan kunnafoni a kumabaw ye aw bisimila a tɛntɛli kɛnɛ kana la an y'a fɔ aw ye an ka ɲɛbila kunnafoni kumabaw la k'a jira k'a fɔ fɛn min ye an ka marabolo seginnan ye ni o ye kidalikaw fɛ yen lajɛ belebele dɔ kɛra siya min bɛ n'u b'a wele ko ingad olu ni u nɔfɛ mɔgɔw olu farala ɲɔgɔn ka sigiba kɛ a sigi kɛnɛ kana la guvɛrnɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye alhaji gamu ye guvɛrnɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka minisiri min bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don malidenw ka cɛfɔ ni bɛn ma ni o ye kolonɛli major ismail wage ale fana tun bɛ kɛnɛ kana la fo ka taa se minisiri min bɛ ni a ɲɛsinen don kunnafoni kow ma ni o ye alihamadu ag ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kana la amaduna k'a fɔ marabolo seginnan ni o ye kidali ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ u tɛna to kɔ an ka maa ɲɛmaa ka nin hakilina talen ninnu na n'o ye kolonɛli asimi goyita ye ale ni hakilina min ta k'a fɔ malidenw ka sigi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma ko a sera dɔ la sa an ka maaw bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama ka jɛ ka kuma o de la siya min bɛ yen ni o ye inigadiw ye olu ye lajɛ belebele nin labɛn kidali kɔnɔna na lajɛ min bɛ yen ni a ɲɛsinnen don ka se ka malidenw ka cɛfɔ n'u ka kanbɛn ka se k'o ɲɛbila baara kunnafoniw sigi sen kan an b'a lɔn k'a fɔ nin sigikafɔba min filɛ n'u b'a wele ko dialogue intermalien an ka maa ɲɛma kolonɛli asimi goyita ale ka san kura san ba fila mugan ni naani o laseliw senfɛ a ye nin kumakan ninnu de fɔ ko a sera dɔ la malidenw ka u sigi u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ɲɛ na fɛn minnu b'a to maa wɛrɛ da tɛ don a la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ à la malienne ka sanga n'o ye sa kidali mara kɔnɔna na kalo tile fila marisikalo ka taa se a tile saba ma o tile fila kɔni kidali siya min bɛ n'o ye inigadiw ye olu ye wele bila gouvernement maa caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri fila n'o ye cɛfɔ ni kanbɛn minisiriso ye fo ka taa se kunnafoniko minisiri ko ma ka se ka olu ye a kɛnɛ kan ka fara u ka gouverneur kan i k'a dɔn u ye hakilina caman fɔ ani ka kuma caman fɔ bɛn ni kelenya ka wele bila siya o siya bɛ kidali mara kɔnɔna na ko bɛɛ bɛ se ka na bi wele bilalen bɛ maliden ma finman bɔ fin na jɛman bɔ jɛ la a ka kan bi bɛɛ ka na fara ɲɔgɔn kan walasa an ka se ka mali kura min ni an bɛ k'a kuma fɔ an ka se ka o sira taama kunnafoni nasiraw la ekɔlidenw tɔgɔla tɔn bɛ ni u b'a wele ko AEEM association des élèves et étudiants du mali olu kɔni bilama maa bɛ se k'a fɔ u ka shɔ tɛ ka fin daa kelen na kɔsada in na aw minnu bɛ kunnafoni siraw sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛɛ ye kunnafoni ye kunnafoni min ni maa bɛ se k'a fɔ a ma diya bunhadamadenw dusukun ye ka sanga n'o ye minisiri bɛ yen ni ale ɲɛsinnen don sanfɛ kalanko ma ale y'a lajɛ sa ka sariyasen dɔ ta sariyasen min kɔni bɛ kɛɲɛ ni fɛn min AEEM mɔgɔw ka baara bolodalenw n'u ka waleyaw ye k'a bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri an ka sanfɛ kalansow la ko fo waati nata wɛrɛ ni hakilina kura wɛrɛw nana min bɛ se ka na ni u ka baara daminɛni ye kunnafoni yɛrɛ bilala kɛnɛ kan marisikalo in tile fɔlɔ san ba fila mugan ani naani n'o tɛ kabini alamisadon fevriye kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn minisiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ nin baara minnu kɛra sen na k'i k'a dɔn fɛnw don fɛn minnu bɛ yen ni a ka kan ka sɛgɛsɛgɛ n'a ka kan ka ɲɛɲini waleyaw ni fɛɛrɛw ka siri sen kan nin n'a ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni fɛn min ye guvɛrɛnɛma ye u ye nin hakilina min ta ka sanfɛ kalanso tɔnba in ni o ye AEEM ye u ka baaraw ɲɔngiri a sɔrɔla mun fɛ ani guvɛrɛnɛma ye hakilina ni taabolo jumɛnw fɔ mɔgɔw ye o de kɛra k'a fɔ sigi dɔ kɛra kɔsada in na ekɔliden ninnu yɛrɛ dama fɛ sigi min kɛra u ka tɔn kura falen dɔw u b'a fɔ biro minnu ma ko renouvellement u ka biro dɔw falenni na an ka faaba kɔnɔna na ɔ fɔnkɔɲɔgɔnyew kɔnɔna na o biro falen ninnu senfɛ min kɛra sababu ye ka se ka mɔgɔ dɔw bɔnɛ u ni na i k'a dɔn ka sanga n'o ye Minisiri ye hakilina in ta ka ɲɛsin ekɔlidenw ka tɔn in ma ka sanga n'o ye an yɛrɛ ka kunnafonidi so tɔgɔ la ibrahima keyita a ye AEEM ɲɛmaa dɔw sɔrɔ ka se ka olu dalaɲininka wale in nana cogo di fɛn min ye a ko bayɛlɛma tan u ye minnu sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲama da olu fɛ Eh, n tɔgɔ ye burama keyita ye eh, bɛɛ bɛ n wele jɔni de la an ka jɛkulu kɔnɔna la n ye faculté de droit public n'a bɛ fɔ o ma fdp n y'o secrétaire général ye en même temps n ye bureau de coordination AEEM n y'o président de la commission de contrôle ye n'o b'a fɔ ma ko pcc effectivement y'a fɔ cogoya min na ko in kɛra euh, le mercredi 28 mhm. février 2024 kɛra kulu sanfɛ mhm. an balimakɛ min bɔnɛn'a ni la ale tɔgɔ ye amɛd tarawele n'an bɛɛ b'a fɔ ko mɛdmo Mhm. a tun bɛ FSEG la faculté de sciences euh, économiques et de gestion an b'a wele ko FSEG donc ala kɔni y'a kɛ ale ka kalifa minɛna a la mhm. donc y'a fɔ cogoya min na an kɔni bɛɛ nana bi Sikaso parce que ko kɛlen mhm. fo bi an ma sigi an ma jɔ an ye laɲini kɛ fɔlɔ famille fɛ komi olu de ta ye den ye mhm. an kɔni n'a bɛ jɛɲɔgɔnya la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ université de la mhm. ani bi an bɛ jɛɲɔgɔnya la AEEM kɔnɔna la an bɛɛ tun bɛ biro kelen na mais bi ala y'ale minji dɔgɔya mhm. an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ a la ka yafa k'a ma mali ekɔliden bɛɛ tɔgɔ la anw yafara a ma Ala ka yafa an n'a bɛɛ lajɛlen ma ala ka tako ɲuman d'an yɛrɛ ma ala ka yen fisaya ma ni yan ye mun fɔ ko ninnu na bɛ ko mana kɛ cogocogo bɛɛ y'i ta fɔ bɔlɔlɔ sira kan ko kɔni bɛ yɔrɔ min na an y'o de fɔ depuis fɛn in don an ye communiqué kɛ bureau de coordination tɔgɔ la ka communiqué bila donc kɔmi halisa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ɲɛɲininiw bɛ sen na Mhm. donc don nataw fanaw na mhm. n'olu ɲɛɲinini n'o sɛgɛsɛgɛliw banna mhm. donc n'an fana kan ka bɔ ka min fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna an bɛ bɔ k'o fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko in yɛrɛ kɛcogo la mali gouvernement ye decision min ta je pense que bɛɛ y'o ye bɔlɔlɔ siraw kan u y'a fɔ nin ko in kɔni a tɛna to ɲangilibaliya ye fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu bɛ nin kɛwale ninnu na pour que u bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogoya min na u y'o siraw ta déjà i n'a fɔ o y'anw yɛrɛ ka kɛlɛ ye parce que depuis anw nana bi association in tɛti la an y'a fɔ bɛɛ ye n ko fɛn o fɛn ye marifa ni murukow ye an t'o fɛ bi an t'o fɛ sini n'i ko k'i ye mali ekɔliden i b'i yɛrɛ ye anw tagabolo la i ka i ka kɛlɛkɛminɛn y'i ka kaye n'i ka biki dɔrɔn de donc an mago b'o de la bi mais nin fɛn ninnu na an mago tɛ ninnu na an kun famana ka ninnu mɛn dɛ mais diɲɛ ko bɛɛ bɛ laban ala ta de la n'ala ye ko o ko kɛ mɔgɔ si tɛ se ka ta o sanfɛ Donc an bɛ Ala de deli Ala ka nin ko ninnu bɔ an senkɔrɔ Ala k'an ni ninnu cɛ janya parce que an ye Mali sini n'a sinikɛnɛw de ye n'a fɔra bi nin ko ninnu de bɛ ka kɛ Mali kalanyɔrɔ kɔnɔna la a tɛ anw ma tɔgɔ duman ye a tɛ jamana ma tɔgɔ duman ye. An bɛ dugawu kɛ taabaa Ala ka hinɛ a la i k'a dɔn fɛn min ye an ka kalanso ye Ala ka basigi nati a kɔnɔnaw la kunnafoni nasiraw la Segu mara maaɲɛmɔgɔw laadalaɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ye taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ labɛn ka ci ka na sikaso kɔnɔ taamaden ninnu sera sikasokaw fɛ yan kalo tile fila a bɛnna sibiridon ma san ba fila mugan ani naani taama in kun kun ye min ye ka se ka na u ɲɛ da sikaso laadala ɲɛmɔgɔw sikaso diinɛtigiw fo ka taa se dugudenw bɛɛ lajɛlen kan a kun ye ka se ka hakili jakabɔ ni hakili falenfalenw kɛ u bɛna fara ɲɔgɔn kan ka bɔ kɛ ka ŋaniya jira bɔli belebeleba dɔ kɛ min bɛna kɛ dɛmɛ ye a ɲɛsin furancɛla fangaw ma furancɛla fanga min ye mali jamana burukina jamana fo ka taa se nizɛri jamana ma olu farala ɲɔgɔn kan ka tɔn belebele min sigi senkan n'u b'a wele ko AES o AES ka se ka n'a jira k'a fɔ o min sigira senkan segu ni sikaso ka bolodiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna la i k'a dɔn u ka dɛmɛ bɛ ko in ye wa u seko ye fɛn o fɛn ye i k'a dɔn u n'o bɛɛ lajɛlen kɛ A taamadenw Ibirahima Keyita an ka kunnafoniɲinina ale gɛrɛla u la u ye minnu sɔrɔ k'a fɔ taama in kun na ani hakilina minnu b'a ko kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada olu fɛ. Eh, ne tɔgɔ yakuba tarawele ne ye tarawelela masabulon sifilakaw ka ɲɛmaa ye ani u ka makafo bɛɛ lajɛlen alihamdulila an b'ala tanu k'a barika da ka dunanba nugu fo k'o bisimila sikaso ala y'a kɛ a bɛ sanga bɔ an ye laɲini caman kɛ pour que an ni segu ka se ka segin an ka taasira kɔrɔ la ni cɛba ni babɛma ninnu ka tile la bɛnkan minnu tun b'o ni ɲɔgɔn cɛ bon ala y'a kɛ o kɔfɛ eh, segukaw bɛ wulikajɔ in kɛ fanga dɛmɛni na sikasokaw bɛ wulikajɔ kɛ bon ne nan'a ye n ko o tɛ ko kɛta ɲuman ye pour que an ka se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ il faut que an ka tigɛ fara ɲɔgɔn kan ne ye segu sagew wele n k'o ma a ka di n ye ni o bɛ mouvement min kɛ u ka sikaso wele ni sikaso bɛ mouvement min kɛ o bɛ segu wele ko o de ye taasira kɔrɔ ye ala y'a kɛ u nana meeting ba dɔ kɛ o ye sikaso invité a kɔnɔ o invitation kɔnɔ o yɛrɛ fana y'a laɲini k'o b'a fɛ ka na bɔ anw na n'o ye prise de contact ye o prise de contact na sisan an ye laɲiniba damadama de t'a kɔnɔ donc u ni sikaso laadalakaw bɛ se ka baara kɛ cogo di ani sikaso ni segu fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ cogoya di jɔyɔrɔ jumɛn la an ka fanga in dɛmɛni na o kɔfɛ alliance des états du sahel an ka jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ jumɛn ye o baaraw kɔnɔna na ani o dɛmɛni kɔnɔna na sigi kunba ye o de ye an bɛ dugawu kɛ basigi ya ala taala bɛ se k'o sabati jamana in kɔnɔ cogo min ni ye kunnafoni hali bi kunnafoni nasiraw la kunnafoni min ni ale kɔni man di kosɛbɛ bawo tarata don sikaso ni bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnna feburuye kalo tile mugan ani wolonfila ma an b'aw sa k'a fɔ burukina kare dɔ ale kɔni bɔtɔ bamakɔ ka i kunda burukina kan yanni ka se sikaso kɛrɛnkɛrɛnlenya la sa dugu min bɛ yen ni u b'a wele ko kumantu kumantu ni ɲɛna ni ɲɔgɔn cɛ babolo min bɛ yen ni u b'a wele ko bajɛ ka dɔ fɛn min ye kare in ye a bolibaa kɔni kow y'a kɛɲɛ ka bɛn ni bajɛ in sanfɛla ye kare kɔni a n'a kɔnɔma bɛɛ taara u buru ji la a kɛra sabu ye ka maa caman bɔnɛ a ni na a kɛra sabu ye fana ka maa caman jogin walasa an ka se ka kunnafoni lakika jɛlen sɛnsɛnlen di aw ma aw ka se ka wasa aw sigiyɔrɔ la ibrahima keyita an y'ale labɛn sa a ka se ka se siraba koɲɛ ɲɛnabɔ jɛkuluba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a wele ko anazɛrɛ olu ka cɛbɔ min bɛ sikaso yan nɔ ni o ye ibrahima sidibe eh, an ka yɛrɛw ka taamaden ibrahima keyita ale sera a ma a sera ka minnu walawala sirabakan kasara in yɛrɛ kun na ani maa hakɛ min bɔnɛna a ni na an ka jɛ ka an ɲɛmada o fana fɛ ne ye ibrahima sidibe jamana ka cakɛda min bɛ ko anazɛr ne y'o ɲɛmɔgɔ ye sikaso yan mais mhm. n'i sera pɔn in da la mhm. ka kari pɔn kun ye mhm. ka kari binyɔrɔ ye a kari in kɛra i b'a fɔ ko bolimafɛn min panna de parce que a ma na ka sin ka bin a nun kan kari nana ka pɔn kari ka distance jan ta ka bin donc euh, généralement o bɛ dantɛmɛ boli de kofɔ o bɛ dantɛmɛ boli de kofɔ donc euh, an ye o de conclu mais an kɔni ye jateminɛ minnu kɛ an y'a jigiya k'a fɔ dantɛmɛ boli jɔdaba bɛ nin accident in na mercredi

vendredi ministre des transports yɛrɛ ye laɲini kɛ ka bɔ bamako ka na k'a bɛna i ɲɛ da banabagatɔ ninnu kan o hokumu kɔnɔ burkinakaw fana y'u ka minisiri duuru an'u ka service technique wɛrɛ bila ka na accident ko in na donc an nana ɲɔgɔn kunbɛn an tagara ka taga banabagatɔw lajɛ ka taga ka taga kaburu don na o don na bilan min évaluera an kun bi 42 tués hmm. an bɔra 39 la hmm. an nana mɔgɔ bi naani ani fila la n'o ye 42 ye donc ani blessé sisan hakɛ dɔ bɛ bɔ o la hmm. o bɛ bɔ 32 la o bɛ na 29 la o 29 la mɔgɔ fila bɛ yen olu ka cas kun ka gɛlɛn kosɛbɛ o sɔgɔmada yɛrɛ papiye dara olu ka pour que olu ka se ka taa Bamako donc bi an bɛ se ka bilan provisoire min fɔ i ye o ye min taara vendredi an ka ɲɛmɔgɔw ka nalen fɛn kɔnɔ mhm. o ye mɔgɔ bi naani ani fila mhm. o de tora accident in na fɔlɔ mhm. mɔgɔ mugan ni kɔnɔntɔn o joginnen don fila bɛ yen olu ta ka jugu kosɛbɛ hmm. donc a b'o de niveau la bi jateminɛ y'a yira k'a fɔ compagnie yɛrɛ ye compagnie du burkina faso de ye a wulila ka bɔ burkina ka taga mali jamana min bɛ dugu min bɛ n'o ye keɲeba ye ka taga ka taga denmisɛnninw ninnu ta sanubɔyɔrɔ de ye yen ye u bɛ bɔ keɲeba u bɛ na u ka dugu la an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan victime bɛɛ ma se ka identifier ka tɔgɔ di bɛɛ ma nin ye karisa ye nin ye karisa ye mais car kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan mɔgɔ ma sɔrɔ fɔlɔ car kɔnɔ min tɛ bɔ burkina jamana kan a bɛɛ burkina jamana kɔnɔdenw de ye o de sababu y'a to burkina jamana ɲɛmɔgɔw ye délégation ba wuli ka na minisiri naani vendredi olu nana yan an tagara ka taga banabagatɔw lajɛ ka taga kaburudo na ka taa recueillement kɛ minnu fatura kɔrɔ donc burkinakaw de don oui euh, an ye renseignement min minɛ ɲɛna brigade territoriale la u ko olu ko an ma sofɛrikɛ mhm. ani sofɛrikɛ ka paranti ninnu olu bɛɛ tora a la olu bɛɛ tora a la o kɔfɛ direction régionale des routes olu fana bɛ k'a lajɛ mhm. cogo jumɛnw na mesures bɛ se ka kɛ cogo min na ralentisseurs ka se ka kɛ mhm. pɔn donda la côté fila bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na ka mɔgɔw kisi dantɛmɛ boli ma a yɔrɔ in na an bɛ dugawudon kɛ minnu bɔnɛn'u ni na ala ka hinɛ u la minnu joginna ala taala ka nɔgɔya kɛ u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ka sigida in a kisi nin n'a ɲɔgɔnna siraba kan kasara jugumanbaw ma nin de bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni la min labɛnna ka di aw ma aw ka jabaraninso mandi fɛ deux cent vingt-trois korondo ale min sigira sen kan walasa aw ka se k'a ka jamana kɔnɔna kunnafoni sahalenw a ka sigida kɔnɔna kunnafoni sahalenw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a waati ni a kuma na a n'a kɛyɔrɔni ni a kɛcogo fana na aw ni ce a ka tulomajɔ ni a ka ɲɛmadali la a k'an bɛn laseli nata